Benibenius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'atòngiu.

edificato il nostro presente.
Traballu de pastori. Solu solu, in sa notti su pastori in su scuriu cantat una melodia, fortzis po si fai cumpangia, speranzosu in Deus e s'amori. In su cielu isplendit sa luna, siat in tempus calenti e fridu, chi parit ascutai cumenti un amigu po ddi agurai bona fortuna. In mesu de angionis e brebeis sa boxi sua de cantu a tenore fait iscaresci pentzamentus e dolore abetendi a obresci cun su friu sa ispesi. Sa faina s'arripitit a tot'annu. fintzas a diventai mannu e imbeciai, a bortas in saludi, atras in malannu, vida de trumentu e pagu spassiai po su pastori chi fait traballu mannu, ma totu sa famìllia tenit de allevai.
Su de is pastoris est u traballu chi nosu sardus connosceus beni, poita est unu de is prus antigus de sa terra nosta, u traballu de fatiga e de passientzia. Est propriu beru Su pastori in sa Sardìnnia fiat e est ancora, cussu traballu fortzis prus importanti in pari a s'agricoltura, quindi su pastori in sa Sardìnnia est istòria, est istòria e at fatu crèsciri sa Sardìnnia, at fatu crèsciri famìllias, poita ca su pastori at donau a papai a interas famìllias e at fatu crèsciri Biddas at fatu cresci totu sa Sardigna, cun-d-u traballu de passièntzia e de sacrifìciu, poita ca est u traballu chi t'impègnat a totu dì e a totu noti. U traballu meda laboriosu e fatigosu de sa genti chi s'est dedicada de amengiau a merì a su noti po podi allevai, feti po podi allevai sa famìllia, rinunciendi a ogni arraltza de beni, cumenti podeus essi imoi ca chiunque traballat, Si depit per fortza fai ferias, ma no fiat cosa e no est cosa de pastoris po s'impegnu chi tenint cun su bestiamini sempri a totu die a totu mesi e a totu annu. E is pastoris cumenti nci passant sa dì chi podit essi aici longa candu seis a sollu in su satu? Su pastori at sempri biviu bo parti de sa vida sua in su satu e su fatu de bivi in su satu a sollu dd'at fatu creai atras cosas, Oltri ca acudì a totu su bestiamini, a totu dì a totu noti, chi no fiat feti a ddu fai pasci, ma fiat a mulli, fiat a ci portai su lati, mancai cun d'unu carretoni, cun d'unu burrincu a sa bidda, poita ca su prus de is pastoris biviat in su satu, rispetu a oi. Ma su pastori nci arrennesciat a ci passai sa dì mancai fendusì una pinneta, chi iat essi sa domu. traditzionali de is pastoris anca s'aculliant in s'istadi po sa basca in s'ierru po su frius e bona parti de is mesi de s'annu ddu biviant ingui. E unu atru modu po ci passai sa dì ingenniosu de is pastoris fiat a si cantai cancu mutetu, mancai a sollus, o a distàntzia de u' atru pastori chi mancai pagu pagu prus atesu ddi arrespundiat sempri a mutetu, opuru si cuncordàt u sulitu a si fai cancua sonada fra una mullidura e s'atra, fra u spostamentu de u terrenu a s'atru. Custa fiat sa vida 'e su pastori, vida de sacrificiu, ma in su stessu tempus non si perdiant in chiacheras in su sensu ca ci arrennesciant a ci passai sa dì fendi cosas praxillis e in su stessu tempus chi podiant produxi cancuna cosa po issus e po sa familia.
Biu ca as iscritu bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, ligisì cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia.
U diciu chi podit cratzai bei cun su traballu de pastori poit essi, Su traballu ndi bogat fitzius. A no ndi bogat feti cosa cosa su traballu? Nosu naraus ca su traballu ndi bogat fitzius poita ca candu u omini est impenniau cun su traballu no tenit modu de andai a fai cancu fitziu cumenti poit essi a buffai me is osterias opuru a giogai a catas o a giogai cumenti si usat amoi cun machinetas e a perdi tempus in fitzius chi no potant sicuramenti beni ne a su stessu omini e ancora prus pagu a sa stessa familia. Eccu poita ca traballai srebit No feti po cresci, no feti po papai, no feti po allevai sa famiglia, ma tenit s'omini impenniau in cosas utilis e no in cosas futilis cumenti point essi is fitzius chi, purtropu, sempri de prus si funt impossessendi de tanti ominis e piciocheddus e piciocus de custu tempus. E intzandus mancai is sacrificius nci funt is cosas po sa pudda e su traballu de pastori. E u antru diciu asuba 'e su traballu ddu teis? U diciu meda comunu in totu sa Sardigna est, Su traballu de su domìnigu est scomunicau. E poita tocat a si pigai una dì de fèrias a su domìnigu? Nosu naraus ca est scomunicau poita, poita ca a su mancu ua dì de pausu nci 'olit, ma no feti de su traballu, poita ca unu podit traballai e depit traballai po allevai sa famìllia, ma srebit u' pagheddu de pausu puru Prima s'usàt prus de imoi poita ca fiat òbligu de totus su domìnigu andai a crèsia s'ascutau a missa e quindi no si depiat traballai in nisciunu modu, ma a parti cussu chi poit essi po meda sa cosa importanti, est importanti chi ci siat una dì de riposu chi totus naraus ca poit essi su domìnigu e quindi ca serbit no feti po si pausai ma poit serbiri puru po si gosai is amigus ma in particolari po si gosai sa famìllia quindi chi siat pobidda o pobiddu. E naturalmente is fillus e is parentes, quindi su domìnigu est stètiu, cumenti a nai, individuau cumenti sa dì po si podi pausai de su traballu, e quindi naraus ca su domìnigu a traballai est scomunigau. E sì, tocat a si pausai u' pagheddu, ma incapas nci at calincunu chi si pausat u' pagheddu tropu, berus? E nc'est prus de unu chi si pausat tropu, infati in Sardinnia naraus, su mandroni no imbèciat. E biau cussu cumenti mai no imbeciada. E poita ca su mandroni tenendi pagu gana 'e traballai e quindi no sfrutat su, cumenti a nai, isfortzat, su fisicu, sa corporatura de s'omini in traballus chi ddu podint fai sacrificius, siat chi custu traballu siat asuta de s'acqua, asuta 'e su soli, asuta 'e su bentu, siat 'e istadi e siat 'e ierru. Eccu poita ca nant ca su mandroni, chi nisciunus invidiat, però essendi una persona pagu sfrutada fisicamenti, cumenti a nai, imbeciat prus pagu de unu chi traballat ca su fisicu ddu tenit prus sogetu a sforzus fisicus e non feti sforzu fisicu ma sogetu a tanti intemperias de traballus chi funt asuta 'e su soli o asuta 'e s'acua o asuta 'e su frius in tempus bellu e malu. Eccu poita ca Su mandroni no imbeciat po custu motivu. Est unu diciu chi fait arriri, chi podit fai arriri mellus nai, però cratzat rispetu a is personas chi traballent e chi funt prus sacrificadas. Però segundu mei est mellus a imbeciai, e. Deu ti torru gràtzias po s'ai lìgiu custu bellu diciu, po s'ai fatu arriri oi puru e po sa poesia Asuba is pastoris. Gràtzia a bosatrus de s'essi ascutaus un'atra borta, a s'intendi a lestru cun saludi, bona giornada a totus.